Igbo ndị ọma na-ege ntị ana m ekene unu ana m asị nke onye na-eme wụ nke dị mma ya gazirie gị na-asịkwa na nke ị na-eme wụ nke ọjọọ biko hapụkene nke ọjọọ maka a sị na ezigbo afa ka ego ee ngwere sị na ya si n'enu daa ana na mmadụ etoghị ya etoo onwe ya o nwere onye na-eme ihe ọjọọ amaghị na ya na-eme ihe ọjọọ o nwere na-eme ihe ọma amarọ na ya na-eme ihe ọma mana ị na-eme ihe ọjọọ i were ya na-anya isi matakwa na na nke onye metere ọkwụkwụ ụgwọ ọrụ ya so ya ee o nweghị onye mere mma mma ama so o nwere onye mere njọ njọ ama so chineke wụ onye na-akwụ ụgwọ ọrụ sị hapụkene nke ọjọọ ee weta nke ọma gị ahụ ka anyị tiekọta aka wee were ofu obi wee mee kwado anyị igbo anyị a anyị igbo anyị a amakakwanụ igbo nwe mmadụ igbo na-eje na mba ndị ọzọ mepe ndị ọzọ anya amara m ihe chineke tinyere anyị n'ime chineke fụkwa n'anya fụkarịa obodo ndị ọzọ ana m agwa gị eziokwu kama na ihe na-egbu anyị igbo bụ oke amamihe ee amaka m ee and level echenjigo and nsi na aja na ekworo na anya ụfụ na mmegide na mmadụ ịrara mmadụ ibe ya nye aka ọnwụ na mmadụ iwere mmadụ ibe ya resị ndị mba ọzọ ka e nwee ike gbata ego oke ọchịchọ ọtụtụ mpụ dị iche iche ihe ahụ jupụtara n'ana Igbo ọ ya na-emebi Igbo ee ọgwụ e, nsi na aja ee anyị mana na ndị gboo before ihe a na-asị na ha na-eme ọbịara egbu m gbuo onwe ya mana ndị kịta ihe ha na-emezi wụ gịnị sị ka onye a nwụọ ka e nye ha ego ee ka onye a nwụọ ka e nye ha ego mmadụ arara nwanne ya jee resị ndị mmadụ wee nara ego kee ka ọ ga-esi na-atọ gị mgbe ị na-eri ego ọbara mgbe ị na-echeta na ihe ahụ ị na-eri wụ ọbara nwanne gị Kedu ka ọ ga-esi dị gị? Igbo biniko, ana m asị onye ọbụla pụtakene ka anyị tinyekọta aka ka anyị were peji a m mepere wee na-atụnyekọta aro ka anyị ga-esi dozie obodo a okwu m na-agbasa a wụ okwu nke si n'igwe bịa okwu nke na-enye ndụ okwu na-enye ndụ unu mara na a na-asị na na eziokwu na-agba agba na ntị matakwanụ na chineke wu mmiri nye anyị e, mmiri wụkwanụ ndụ unu mana na ụzọ mmiri adịghị echi echi ọkwanụ ụzọ nkụ na-adachi ụzọ biniko ee ị na-eme mma biko pụta ee pụta bịa tinye aka ka anyị dozie obodo a obodo a awụrọkwanụ nke ndị ọcha obodo ndị naijiria obodo ndị igbo anyị nwawa igbo igbo ekene m unu ana m asị gị matakwanụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-ayọrọ ee isiokwu anyị tata wee bụrụ gịnị na kedu ihe wụ ezi omume kedu ihe wu Christianity mmadụ ikpe ụka ọtụtụ ndị na-eje ewere religion religion si na anọ onye nwa bụ ikpe ụka m sị gị mba na ndị chọọchị anyị na-eme nka na ndị chọọchị anyị na-eme nka ị nwere ike ị na-eje different churches Catholic eh, Roman eh, assemblies or different church ee eh, but ihe ncha niile wụ religions but nke wu Christianity wụnụ nke chineke si gịnị ka anyị mụta nke kraịst wetara anyị ife a bụ ife a na-akpọ Christian ezi omume gịnị bụ ezi omume nke mbụ o nwere ukwe anyị na-agụ mgbe gboo abụ anyị na-abụ mgbe anyị na-eto mgbe anyị ka wụ ụmụaka ezi omume ezi omume ezi omume yiri ezi omume dị ka uwe

mgbe anyị na-eto a na-eme a na-abụrụ anyị ụdị abụ a ụdị ukwe a anyịnwa wụ ụmụntakịrị a na-ebe akwa ị na-echeta asị ị tụrụ ị na-echeta awụwọ i mere ị na-echeta aka i tinyere n'ite ofe ma onye ị gbagidere asịrị i wee na-ebe akwa ife ahụ ife a na-akpọ Christianity ezi omume nke ahụ ị na-eme ọ na-emetụ gị n'obi conscience gị a na-apịa ụtarị otu a ka anyị si na-eto a bụchara gị abụ ahụ i wee chegharịa i wee yọọ chineke amara i wee hapụ nke ahụ ị na-eme m na-agwa gị ka e si na-eme na gboo mana kịta ihe anyị na-eme religions mmadụ ya-ebunite baịbụl ọ na-ekwu otu ihe dị na baịbụl mana ọ ma na-eme ya ọ ma na-eme ya ee ọ ma na-eme ya ụrụ ka kraịst ji kụziri anyị kraịst si anyị nke mbụ wụ iwu chineke mmadụ ịfụ mmadụ ibe ya n'anya ịfụnanya ị mara ihe wụ ịfụnanya Ifunanya wụ mgbe ị kwetere na onye a wụgo your part. Kraịst gosiri anyị ife a na-akpọ ịfụnanya wee nwụọ ọnwụ n'elu obe mana nna ya wụ onye nke si mba na ya bụ okwe nkwa mezuo na ya adị ekwe nkwa laa azụ o wee kwe Noah nkwa oge Noah wee sị ya kedu ihe aja m na-achụrụ gị m na-achụrụ gị aja a ka ị nwee ike mee gịnị gosi anyị wepụ mmiri ka mmiri pụọ ka anyị fụ ibe anyị na-akọ nri ka ị nwee ike mee anyị ka anyị wee mụba baa ụba ụmụaka anyị wee fụ ibe ha ga-ebi na m achọrọzikwanụ ka ị na-emebi ihe i kere eke onyenwe anyị wee kweta si hei na onye a chụgoro aja nke dị ọcha ihe a ka Baịbụl kwuru sị na aja nke dị ọcha o wee sị na ya ekwetago nwa mmụọ a o wee kwuo okwu ọ sị kedu onye ga-eje wee nwụchitere ụwa ọnwụ na ya ekwego nkwa and na ya ada anachi azụ na nkwa ya na ya abụrọ chi nke na-eme na ya kwe nkwa ya ama emezu nkwa ya a sị na na enuigwe na ụwa o nwerọ onye kunuri sọsọ kraịst jizọs kraịst onye nwe ịfụnanya otu agụ nwa nọ ebe ị kpapụ onye nke a ị sị na onye a wụ onye awụsa onye nke a wụ onye yoruba onye nke a wụ onye igbo ị sị na na ọ sọ ụmụ nwanne gị ka ị ga na-afụ n'anya a sị kraịst nwụrụ ma ndị ashawo ndị dibịa na ọtụtụ ndị ori o nwere even o nwere onye ori o mere amara n'enu obe kraịst died for everyone ị wee na-echoose onye nke ị ga-alove ị mara ihe wụ ịfụnanya ịfụnanya enwerọ rules o nwerọ boundary o nwerọ tribe ife a wụ ịfụnanya o nwerọ anything to do with language o nwerọ anything to do with culture Christ came to die ọ sị nna m nne m ziga m aga m eje je nwụrụ ụmụ ụwa ọnwụ aga m eje nwụrụ ụmụ nwanne m ọnwụ maka afụrụ m ha anya kraịst wee bịa burugo obe mụ na gị wee gbaa ọtọ e wee bụọ ya mmanya gbara ụka n'iru e wee pịa ya ụtarị mee ya ọtụtụ ihe dị iche iche o wee nwụọ gosi anyị ihe a na-akpọ ịfụnanya ọ nọkwa n'enu obe wee kpọọ ofu onye onye ori onye ori ama ama maka na onye ahụ kwuru eziokwu sị na na na onye a wụ kraịst o wee kpọrọ ya naa ife a wụ ife a na-akpọ ịfụnanya pụrụ iche chineke anyị na-efe ada akpa oke onye a wụ chineke a dịka mmiri ozuzo dịka mmiri ọṅụṅụ unu ma na mmiri enwerọ onye iro onweghị onye ada aṅụ mmiri onye nwere eji mmiri asa arụ mmadụ na-eji mmiri asa arụ ife a wụ ife a na-akpọ ịfụnanya kedu ka i si fụ nwanne gị n'anya igbo ka anyị fụrịkọtanụ onwe anyị anya hapụ religion ka anyị mee ihe a na-akpọ kristian ka anyị fụrịkọta onwe anyị anya anyị na-erezi nwanne anyị ghara ị na-arara nwanne anyị n'aka ndị iro anyị ghara ị na-awụ saboteur onye kwudesiri ike kwude ya chineke kwuderisiri ike sị na yes na ekwetago ihe nụ akwụ ya ada eri ihe ghara ime ihe ya kwere nkwa ya kraịst wee nwụọ ọnwụ how do you love your brother be your brother's keeper ị ga-afụ ife dị nwanne gị n'anya ị ma wepụ ya ị ga-afụ nwanne gị bu ibu ibu a na-anyịgbu ya ị nwere aka ịbụọ ị ma buturu ya ibu ahụ ị ga-afụ nwanne gị na-ayọ ayịyọ n'ụzọ ị ma yere ya aka ị ga-enwe akwa ma nke ị da eyizi eyi wụsa ya n'ụnọ ọ were ya ị were na-eme rag ị fụ onye gba ọtọ kedụ ife wụ kristianity ị nwere erifọ na-enye nkịta na-awụshi awụshi but gịnị mere ndị ogbenye ji etiti gị ndị ogbenye ji juru na mbara ezi nna gị onwere onye na-echeta lee ụmụ nwaanyị isi mkpe lee ụmụazị na-ayọ ayịyọ ma ndị a na-enye skọlaship inwe nke ya ezuru ugwu iri chicha ije na klọb dọba ya asị m gaba na klọb mana ịpụta a na-asị gị please help me but ijere zaa omenakụ na klọb Eze karịsịa, eze 30 billion, but you are not even remembering the poor. Christianity is when you understand what is Christianity, what God, ife our Christ ji maka ya bịa n'ụwa wụ love. Igbo, pụta n'igwe, were nke iji, were rụọ Chineke ọrụ, kịta oge ka dị. ife na-agbasa wụ okwu nke chineke okwu na-eweta ndụ were nke iji jee rụọrọ chineke ọrụ ị nwere ego were ego gị fee chineke aga m ejiri obi m rụọrọ ya ọrụ aga m ewere obi m jeere ya ozi were obi gị ị na-ekwu eziokwu were eziokwu ahụ ị na-ekwu jeere ya ozi ọ wụrọ iwu na ị ga-awụ pastọ the bible si na na book of john chineke wee john si mmadụ niile bịakene bịa fụ ife a onwere onye nke ọ kpọrọ tịcha onwere onye ọ kpọrọ pastọ ebe ọsọ anyị ncha niile chineke kpọ anyị ọ sị na ọ wụrụ ya chọpụta anyị nke ewu ife awụ ọkụ a wụ kraịst gụmọ site na ya ị ga-enwe ndụ ebighị ebi so kraịst ihe niile kraịst mere anyị nwe ihe anyị kwesịrị ime chetakwa na kraịst na-enyere ụmụ ogbenye aka kraịst na-ejekwute ndị nwerọ ka ọ dị ha kraịst na-eme mma na-agagharị onye a wụ ezigbo enyi kedu ka isi wụ kraịst nye mmadụ ibe gị kedu ka isi amụta ihe chineke si gị mee ịpụta ịfụ mmadụ ibe gị kpọọ ya mkpọmkpọ mmadụ ịgba ya asịrị iree ya ị betray ya ime ọtụtụ mpụ dị iche iche ike obi tụkwuru ala jee ebe dibịa si ya kechikọta nwanne gị ị na-ekechi nwanne gị anwa ịma echi ịma na asị na na ofu aka ruta mmanụ o tezuo ọra biko ka anyị pụta na agbụ a ka anyị pụta na agbụ a ka anyị pụta na mpụ pụta na aghụghọ ka anyị chọọ iru chineke yiri ezi omume dịka uwe ife a wụrụ ife kraịst kụziri anyị lọv ife ọbụla ịma na ị ya-eji gosi nwanne gị ịfụnanya gosi ya o nwere ndị mkpa ego ejenwubeghị ụlọ ọgwụ o nwere ndị nọ n'ụlọ ọgwụ maka 3000 o nwerọ onye na-enyere ha aka wekene ego gị jee visit the hospital ụfọdụ ga-eje na ebe dibịa ebe ekwesịghị itinye ego gbuo efi tatị mee ọtụtụ ife bọtị ịpụta ị na-afụ ndị dị ime ndị dị ime na-achọ ọmụmụ ha enwere onye enyemaka ị na-ekwu ụmụazị kposachara ha nwere onye enyemaka ị na-ekwu widows ị na-ekwu ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị na-ebugharị ngwa ahịa moto na-egbu ha everyday o nwere onye nyere ha aka o nwere onye 10,000 naira ga-eme ọgaranya I tell you the truth Let us leave religions and focus our life and practice Christianity. Christianity, let us practice it. Ọ bụghị ikwu ya n'ọnụ. Okwukwe ọbụla enweghị ezigbo ọrụ awụrụ ezigbo okwukwe. I believe, I believe. Ị ga na-eme ihe Kraịst kwuru. Ụmụ nwanne m, biniko pụta n'igwe, igbo ndị ọma m ji biri, nke ọbụla ị na-emekwa, okwu a na-agara general o nwere onye kraịst kpọrọ afa iche ọ sị all have sin mmadụ niile mgbe ọ nọkwa n'elu obe ọ sị god forgive them because they don't know what they are doing mmadụ niile ka ọ na-akpọ afa asịkwa it is finish that njọ a niile agwụgo mkpụrụ ị kụrụ ị kụọ ya ezigbo ebe ọ mịtara gị ezigbo ihe ị yanye nke gị na okwute ọ ma pu ome ị yanye na mmiri azụ erie ya ị yanye ya na aja na ebe mmiri ada agba anwụ etigbuo ya mana ị yanye nke gị na akụkụ mmiri nke ndụ dị mmiri ewee gbaa akụkụ gị ahụ akụkụ ha mịta nri ife a nwere ike inwunye ihe pụghị nche ụchọ zụọ ụmụ ụmụ gụ ọ bụrụkwa kịta a na-ekiri ya unu mana na agadi nwaanyị kaa nka ọ dịka ọ na ejirọ ego nụọ ya ife a niile ụmụ mgbe o ruzie ife a ike amadịzi gị ime ihe ị na-eme i riwezie uru mkpụrụ nke ị yara ị ya ajọ mkpụrụ o bido sowe ụmụ ụmụ ụfọdụ afụ ndị family ha anya i de eme dị ka ime maka echi i de eme ka ị na ka udo dịrị ndị ezinụlọ you will still leave the same bondage on them biniko tinyenụ aka gbapụta n'igwe ka peji a ka anyị were ya na-edozi i were arụ ya tụta tụta arụ ebe a na this okwu ndụmọdụ ndị Igbo ka anyị were ahazi obodo ka anyị were ahazi ala Igbo ka anyị nweta mgbanwe pụrụ iche ka anyị nweta ọganihu o nwere ụzọ ọzọ anyị ga-esi nweta mgbe gụnwa na-emegide m m na-emegide gị mgbe ị na-akụ m nsi na-akụ gị nsi can never work mgbe anyị nwa kwesịrị gbakọta aka lụsọ lụọ ọgụ zọta ihe anyị anyị na-egbusi onwe anyị ana m ajụ gụ Busu na nkịta ọ na-arahụ n'ofu cage mba impossible oke na busu ada arahụ they must fight which will kill each other but eh, mgbe e weta anụ dịrị anụ chịkọta ọnụ ha abụọ awụrụ nwanne wee lụọ ọgụ ka anyị wụrụnụ Igbo anyị na-aza ekene m unu na-ekenekwe ndị ife m na-adị mma ndị niile na-asupport this page may God Almighty bless you ndị na-eme mgbasa ozi were amụta ihe ana m asị Chineke nna ga na-akwụrụ gị ụgwọ ọrụ aka gị ọtụtụ ndị na-echeta ndị ogbenye ọtụtụ ndị e nwere ebe m gara m fụ somebody wepụtara ego ya na-eke ndị ogbenye ma ndị na-eje ebunye ndị nwụrụ nne na nna ihe ana m asị Chineke kwụrụ ya akwụrụ ụgwọ elekwana mmadụ anya n'iru mgbe ị ga na-eme ihe ọma ọ Chineke na-akwụ ụgwọ ife a wụ your own race ọ bụ mbọ ka ị na-agbara onwe gị o nwere ife Chineke ji dere ife ị na-eweta ka i nye ya ka o nyere gị aka ịfa ife ọkpa the book of Luke ọ sị i nye ya ya enyeghachi gị iko i ji gbanyere mmadụ mmiri ka a ya-eji gbanyere gị aka ọbụla ị tụrụ mmadụ ka a ya-atụrụ gị ngozi ị gọzi mmadụ ka a ya-agọzi gị ife a wụ aka ka ị na-enyere onwe gị nde be anyị otu a ka ọ ra m n'ọnụ tata aha m bụ King Pride Ukaonu

yiri ezi omume dị ka uwe tụkene onwe gị mbọ tupu ị tụ onye ọzọ ị fụ ka ịtụ mbọ si adị ị mara ihe ha na-eme eme gị o wute gị emere ya nwanne gị ndị be anyị ka emesịa ka ọ dịrị unu mma na aha Jesus Christ amen